ụlọọrụ MCL TV Aba na-eweta ihe omume ọgbakọ ụmụaka pụrụ iche akpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chimere Chigbu na-anọkọ sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri n'ịsụ asụsụ Igbo a na-agbasa ihe omume a na MCL TV Channel 1 kwa ụbọchị Satọdee niile malite n'elekere anya iri na otu ruo elekere anya iri na abụọ nke ehihie a ga-egosigharị ya ọzọ n'ụbọchị Mọnde niile n'elekere anya anọ nke uhuruchi nnọkọ ụmụaka olu ụmụaka maka ọdịmma asụsụ Igbo
Do not deface Abia State with posters.

igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ ekele m unu unu asaala chi o rukwala ọzọ oge anyị ji ewetara unu ihe omume unu asaala chi ụmụ abịa kpọmkwem site n'ebe a n'igwe onyonyo mcl nke na-abịara unu kwa ụbọchị n'eziokwu unu ewele iwe anyị mana anyị ewerela nkeji ole na ole bịa n'azụ oge mana ihe niile a na-eme bụkwanụ ka ọ dị mma ee n'ihi na ihe meziri emezi a na-akpọ ya nwa mma na nke taa bụ ụbọchị fraịde abalị asatọ n'ime ọnwa atọ ya bụ ọnwa maachị n'afọ abụ puku abụọ na iri na itoolu ma bụrụkwa ahịa afọ dịka igbo si agụ ya ka m onwe m ọpụrụiche jide eji na-anabata unu n'ihe omume nke taa site n'obi ụtọ na mweda n'ala na-asị na ama m gị onye na- na-enwere mmasị n'ebe ihe omume unu asaala chi nọ na ị nọrọla chebiri maka ihe unu asaala chi ji apụta taa n'eziokwu nke taa ga-abụ ọpụrụ iche ee ọ bụkwa aha m maka na nke taa metụtara gị o nwe ebe ọ na-esi emetụta gị ma o metụta gị n'ihu ya emetụta gị n'azụ ma o si n'azụ ya emetụta gị n'akụkụ gịnị ka m ji na-ekwu otu a n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị o metụtara gị ya bụrụ na ị bụghị nwaanyị ọ bụ nwaanyị mụrụ gị ee ndị nwoke nwaanyị mụrụ unu eche m ị maara ee ọ bụkwa na na onwe agafe nke ahụ ị nwekwara nwaanyị n'ụlọ gị ya bụ nwunye ehe gị sikwa n'ebe ahụ gị bịa mụta nwa ada nwaanyị ị hụla na ya na ya bụ ihe gbara gị gburugburu ka dị metụta gị n'ihi na ee esiri nwoke bie obi esiri nwaanyị bisie ya ike na nke taa ee ka anyị na-ewepụta isiokwu a bụ m- ụbọchị ndị inyom maọbụ ụmụ nwaanyị na mba ụwa n'ihi na otu jikọrọ mba ụwa nke ndị oyibo na-akpọ united nations wepụtara abalị asatọ n'ime ọnwa atọ n'afọ ọbụla ee ka e were na-eme ncheta ụbọchị ụmụ nwaanyị maọbụ ndị inyom ee dabere na nke a ọ bụ ya mere na Isalachi ji ghọta ya dịka ihe kwesịrị ekwesị dịka anyị na-eleba anya na asụsụ na omenala na-elebakwa anya na ọdịmma anyị ha na ọnọdụ ahụike anyị aghaghị ileba anya n'okwu ndị a kpụ n'ọnụ ọ bụ ya bụ otu emume gbapụtara ihe tara ọchịchị taa bụ nke a na-eme na gburugburu mba ụwa Mm, ọ bụ ya mere anyị ji wepụta ya bụ isiokwu ụbọchị ụmụ nwanyị ma ọ bụ ndị inyom na mba ụwa ọ bụ ihe anyị ga-eleba anya na ya n'eziokwu na-egbughị oge anyị ọ bụghị naanị m ga-eso eme nke a enwere m ndị ọbịa n'ime ụlọ n'agbanyeghị na ka ọ dị ugbu a anyị ka nwere otu onye dimkpa onye ọbịa mana anyị na-atụkwa anya na ha ga-ezu ezu n'ihi na ee dịka m kwuru na mbụ e siri nwoke biri obi e siri nwaanyị bisie ya ike ka ọ dị ugbu a ka anyị nwere onye dimkpa onye ọkaiwu Chukwuemeka Nwaọgụ n'ime ụlọ ebe a onye ọkaiwu Isalachi Isalachi Igbo ndị ọma unu asalachi o ya gazienụ ya gazie bụ ezi ọfọ ọma n'eziokwu n'eziokwu n'ihi na ihe na-agazi agazi ma ọ bụ gaziere gị ị hụla na ya na obibi ndụ atọlarị kpọọ ọ bụ ya ee dịka anyị na-atụ anya onye nke abụọ ka anyị ga aga n'ihu na ya bụ ihe omume nke taa onye ọkaiwu dịka ee anyị si kwupụta tupu gị bata taa anyị na-eleba anya n'ụbọchị ndị inyom na mba ụwa ee ya bụrụ ya otu jikọrọ mba ụwa wepụtara taa sị na ọ bụ taa ka a ga-eji na-agbasa ozi gbasara ee, ihe metụtara ụmụ nwanyị ndị nwanyị o, ee, ndị nka ndị nke ọzọ a kpọrọ ya ndị inyom ee ma na-ajụ sị kedu ndị bụ ya bụ ndị inyom ọ bụ site na mgbe ahụ a mụrụ nwatakịrị bụ ndị a na-eme ncheta ha taa ka ọ bụ na ọ nwere ndị ọ nọ n'uko ha dịka eh, n'ala anyị a bụ Naịjirịa anyị maara na eh, dịka unu si kwuo ndị na-ahụ maka iwu na mgbe mmadụ nọ afọ otu afọ ruo na iri na asatọ na o nweghị ihe o meta ụka na o nweghị ọ ga-anọrọ onwe ya mana mmadụ ruo afọ iri na asatọ na ihe ọbụla o metere na ọ ga-eji isi ya buru na ya mgbe ahụ ka iwu kwagidere ya megide ya ma ọ bụ si lekwe nke a dịrị nke a dịrị ya ndị inyom mba ụwa na-ekwu maka ha taa ọ bụ malite na otu afọ ruo mgbe ọbụla mmadụ dị ndụ bụ nwaanyị ka ọ bụ na e nwere afọ mmadụ ga-eru ya bụrụ ndị inyom a na-ekwu maka ndewo nwanne m nwaanyị ee na ngwa ngwa amaghị m ebe i si gụta ma ọ bụ onye gwara gị na onye na-erubeghị afọ iri na asatọ na o meta ụka na enweghị ihe ga-eme amaghị amaghị onye gwara gị otu ahụ nke ahụ awụghị na iwu ala anyị naijiria eh, n'ihi na enwere ị bịa eh, na iwu ma ọ ga-abụla n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii enwere ndị a họpụtara na-ahụ maka akparamagwa ọjọọ nke ụmụntakịrị mere mm. juvenile section mm. nwatakịrị kwa na-erubeghị afọ iri na asatọ o meta ụka ma ọ gburu mmadụ ma ọ mekwara ihe ndị ọzọ enwere ọ nọcha n'ogo n'ogo mm. eh, ọ wụghị ihe a ga-efe nza sị ha niile eh, eh. n'ihi na enwere ndị ọ wụ o meta ụka ya kama ọ ga-aga mkpọrọ ya aga ebe a na-akpọ remand home ihe ndị a niile dịcha ọ wụghị ihe anyị kwo bịa ugbu a kama ọ dị mma na ngwa ngwa na m mm. rụtụrụ ya aka wee eh, gbazie eh, olu ahụ ọ wụghị naanị onye nwụrụ anwụ a na-agbazi mm, olu eh, ị bịakwa na nke ọzọ amaghị m onye sị ma onye erubeghị afọ iri na asatọ na o soghị na nwaanyị nwaanyị wụ mgbe ahụ a mụrụ ya ya adị ndụ mm. a mụtụrụla ya ya adị ndụ ya wụrụ nwaanyị n'ihi na ụwa anyị nwere ndị nwoke nwee ndị nwaanyị ndị nwoke bụ mgbe ahụ a mụtụrụ onye ahụ ọ wụ nwoke ọ wụ nwoke nke nwaanyị mgbe ahụ a mụrụ ya ọ nwaanyị ọ nwaanyị kama dịka m kwukwara nke yiri ibe ya wụ na e nwere ihe gbasara ikikere ma ọ bụ ọrụ a ga-enye iwu nyere n'obodo naijiria ndị na-erula afọ otu o ma ọ wụ afọ asaa o ma ọ wụ afọ iri na anọ ehe ma i rubeghị ya mgbe ụfọkwa ya wụrụ afọ iri na isii bịa batakwa n'afọ iri na asatọ ha niile wụcha ụmụ nwaanyị enweghị onye a ga-agụpụ otu ahụ ọ dị na-eku ume dị ndụ wụrụ nwaanyị ọ nwaanyị ndewo ị hụlanụ ya bụ ihe ee mgbe anyị na-ekwu na ebe a bụ ebe a na-akụzi na-amụta ee ya dịka a- a na-ekwu ka ekwu okwu U- ugbu a amụtala m na ee ya bụ ihe dịka a bịa sị na o rubeghị afọ iri na asatọ ọ gaghị abịanye aka o rubeghị afọ iri na asatọ ọ gaghị aga mkpọrọ o rubeghị afọ Ehe, nke nke Echekwa- abịanyeghị aka Eche- ehe, nke ahụ afọ iri na asatọ echekwa m ma ọ bụ Nke otu a ahụ ka afọ o dere na ihe ọbụla onye metara na-erube afọ iri na asatọ na ọ- ọ ga-agara onwe ya Ọ bụ otu ahụ. ehe ị hụlanụ ya ọ bụ ihe o ji dị mma na ị ga na-esonye n'ihe Ọ dị omume n'ụdị n'ụdị. unu asaala chi ụmụabịa n'ebe a anyị na-amụta n'ihi na ụbọchị niile bụ nkụzi nkụzi ụbọchị niile bụ ọmụmụ ọmụmụ nna anyị ukwu imeela maka ịkụziri anyị nke a taa ee otu jikọrọ mba ụwa bụ united nations wepụtara ụbọchị taa iji cheta ndị inyom ee na mba ụwa i che na mbọ dị otu a kwesịrị ekwesị ee ịkatakwala ya nwanne m nwaanyị ikwute afọ ya la mbụ ga-asị la eji esi nwoke fee obi siri nwaanyị bisie ya ike ịbịa la ezinụlọ nwoke mbi ya anị ya mbụ oke okporo mgbe ya anị ya nkwụ ọ bụ ya anị ya nkwụ ọ ga-aga alụbata nwaanyị asị la o nwenwana ezinụlọ ọ bụ la aka nwaanyị ahụ ọ lụbatara la ụmụ ya nga-eji isi abịa ezinụlọ ya abịa ezuwa oke kama mgbe ahụ ọ bụ ya anị ya o ziefughị ezie ma la ihu mmadụ ma la anya chineke mmenụrụ la akwụkwọ nsọ chineke nji sị ọ dịghị mma la nwoke nga ịnọ ya anị ya bịanụ ka anyị ntikọta aka wefụtara ya onye inyom nga ide enyere ya aka ịbịa la ezinụlọ nwaanyị ụfọdụ nji akpọ nwaanyị ụfọdụ nji akpọ nwunye ụfọdụ nji akpọ ndị inyom ọ bụ onye enyemaka nye nna nwe ụlọ ndewo onye enyemaka nye nna nwe ụlọ onye eh, na-ahazi ihe onye bụ eh, ọ bụrụ na ọ nọ ebe ọbụla ị ga-amarịrị na onye dị otu a nọ ọkabụnụ na asalachi ụmụabịa ebe anyị na-eleba anya na ụbọchị ndị inyom na mba ụwa kedu ihe metụtara otu mba ụwa ji wepụta ee ya bụ emume n'ebe ndị nwaanyị nọ ọ pụtara na e nwere ọnọdụ ee dịnụ na-ekwesịghị ịdị ka ọ bụ na e nwere ọnọdụ na-adịghị kwesịrị ka ọ dị mere mba ụwa ji sị ee ka anyị wepụta ee ee ụbọchị taa na-echeta ndị inyom ka ọ bụ na ọ bụ ntụnye oke ha ka e lere anya sị na o kwesịrị ekwesị ka anyị too ndị dị otu a we liile ngụ la ya ịbịa la obodo ọbụla tutu mmadụ abịa mepewe anya ga-efuwe anya la isi la-ekwu ihe mgbe mbụra ma la ndị a we mepere emepe anyị la-eji akpọ ndị bekee ala bekee ma la otu na ụwa alaka anyị ndị ọka ọ mịrị ya ma ọka njọ la otu aba ọ galadịkwa obena ihe gbasara ụmụ nwaanyị mbụ ndị we la-eji akpọlagha azụ nwaanyị abụghị onye nga ide ekwu okwu ha nwere ike ime agwụla ịhụ nwaanyị ọ gaghị itiye ọnụ otu ahụ adịkwana mma site ị bịa lee gbuo na n'ụwa ọnọdụ ụmụ nwaanyị nọ ị bịa ke na akpọrọ World Bank ndị ndị esote onye isi we ama m ha hụrụ we la ụmụ nwaanyị ndị Igbo sita ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo anyị agala nga ahụ chịa chimasịkwa adị m anụ nwanne echi ya na-egwerekwala wee onye ọdọ nwaanyị Igbo kwa ka ọ bụ a da akpọ nrị okoro ọ bụkwa onye igbo ke m bụla akọtala we ma oby ezekwesili we ma ngozi okonjo iweala la ọsụkwala ọsọ esekere la edi mgbe adị we niile la ụmụ nwanyị igbo ndị ịkpama agwa ọma otu echi ndị mbịata abịata gbuo na a ga-ime ntuli aka ọdọ ọ dị mkpa ma gachieta nga ahụ la mbụ ụra a mgbe a na-eme ya n'ala bekee ebe amerịka ụmụ nwaanyị akwụfụ ụlọ ahụ ngwa m amaghị we ha akawa ejighị we tiye ọnụ ejighị we na-eso na ntuli aka anọkata ọdịmma ndị ya mbụla ndị ndị kpọlagakwa ụmụ nwaanyị azụ mbụ ndị nwoke ndị ndịkwa ịkpọfụtakwa we la ihu bịakwa mmemme ya ma ụka mbụkwa ndị nwoke ọ bịa ga-abụkwa ndị nwoke n'ụlọ omeiwu amerịka ngara ga sị aa la ntuliaka ahụ mbụ mmadụ niile ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị mgbe ahụ iduru si afọ nnu otu na egwerela abụ afọ ọgụgụ isi la amatala ha a da aka gachieta nga ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị adịkwaghị ịkpa oke ndị la ya ga-ahụ la ọ da agala akaala m nga na ka ehiwa ma akarịakwa ya ọdọ ee ọnwa ole ndị taa na ụlọikpe nkachanụ la naijiria mbịakwara gwefụta ọdọ sị la nwa nwaanyị ntoduru iri akụ nna ya ọ bụrụ achọọ nna ya ma ọ dịghị ya la o toduru iri akụ nna ya tutu gbuo na ọ bụghị otu ọ nọ ị bịa ma ọ ga-abụla nwoke mụrụ ụmụ nwaanyị iri ya njowa ọ ga-abụ ụmụnne ya ndị nwoke nga ịlụsasị ya ma o nwee nwa nwoke asị "A- ala otu ahụ la ọ dịghị mma la nwaanyị mbụ mmadụ nwaanyị ntozuru iri ihe nna ya ka mbụ ọtụtụ ụzọ we eji deme ta ee oke ahụ ndị ekwu ekwu i lee ma ọ ga-abụla otu onye isi ala ndị mgbe ya dị mgbe ọ fụrụ afụ gaa ajụọ ya onye ọ bụ ya da-aka banyere nwunye ya ya asị la nwunye ya la hwe ya ma mbụ la nwunye ya n'ụlọ n'usokwu ọ ga-enọkwa ebe ahụ n'usokwu nke a mbụrala mbụ emenụ na akpọpụtatụrụ ya ya abịa la ke ahụ onye isi ala m ga-akpọrọ the other room anya ọ ga-abụ mgba mgbe ya nele ejide akwasị anụsị la other room so hwe anyị kawa mbụ la ọnọdụ ụmụ nwaanyị taa na-abụkwa ọ kwafụla usokwu ya na the other room ụmụ nwaanyị afụtala la usokwu fụta la other room ga-ada akwụ la hwe ada eme ile la ndị eh, ka akpọrọ we vice president ndị World Bank dịka m kara ọ bụ ụmụ nwaanyị Igbo la eji we da eme ya kemgbe ha de wee ịrụ mmadụ arụta ma ọ bụ ya aga awe ke na mfụkwa we akpọkwara nwanne ya ta tiikwa ke na mfụkwa we akpọkwara nwanne ya ta tii ya ile anya ihe gbasara ụmụ nwaanyị na Naijiria ọtụtụ ụmụ nwaanyị eme na mefụta ndị inyom mefụta ụmụ nwanyị ibe we ihu mesaa we ihu ma nne anyị ukwu hafụrụ ahafụ laa ala ala azụ Dora mgbe ọ nọrọ na NAFDAC unu ahụfụ otu o jikwa mee mgbe ahụ adị nwatakịrị la ama NAFDAC kemgbe ala ọ nọkwa ya Em, amakwa m ihe m ga-adị eme obe a amakwa m ihe m ga-adị eme obe a ọ bụghị ya anyị ọ dị ọtụtụ ọ dị ọtụtụ n'ụzọ niile we ndị iche iche ịbịa n'elu ụwa Chineke nkechara ha ya ha ya asị nwoke lekwa ọrụ nke gị nwaanyị lekwa obe na gachiata nwoke bịa bịa jikọtala ihe niile ndị ee e, e, ọ dịchaghị mma ọ bụkwanụ ọ la aga-aga ịhafụ ụmụ nwaanyị o kwa agbara gbafụrụ ụgba ụfọdụ n'ime we e, nga-abụ esiwe medu ngana ma ile m anya a ga-agawa gachiatala ma akpara mmanụ we nga bacharala ime ahịa pịro jewa ọ bụ otu o ji nọ ndewo ndewo ndewo nna anyị ukwu n'eziokwu n'eziokwu ee ya bụ ihe ee, ee, ee, ee, igwe chọtara ego uri ya ọ bụ ya mere m ji sị onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ ọ ga-adị mma ma dị mkpa na ị na-abịa nso n'ihe omume unasalachi ụmụ Abịa n'ihi gịnị ebe a ka a na-akụzi ma na-amụta ebe a ka a na-atụrụsị ihe ebe onye ọbụla ga-aghọta n'ogo dị ala na taa na iwu megidere nwaanyị ikete ee akụ nna ya oge nna ya nwụrụ anọkwaghị na taa na iwu ekwuola sị na nwaanyị nwere ikike nke ahụ nwoke nwere ikete ee oke na ọkụ nna ya ọ ka bụ na unu asaala chi ụmụ Abịa anyị ga-agata obere ezumike anyị lọghachite ihe omume a ga-aga n'ihu biko apụkwala ụlọ ọrụ MCL TV Aba na-eweta ihe omume ọgbakọ ụmụaka pụrụ iche a kpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chinyere Chigbu na-anọkọ sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri n'ịsụ asụsụ Igbo a na-agbasa ihe omume a na MCL TV Channel 1 kwa ụbọchị Satọdee niile malite n'elekere anya iri na otu ruo elekere anya iri na abụọ nke ehihie a ga-egosigharị ya ọzọ n'ụbọchị Mọnde niile n'elekere anya anọ nke uhuruchi nnọkọ ụmụaka olu ụmụaka maka ọdịmma asụsụ Igbo
Do not deface Abia State with posters.

igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ unu emeela maka ịnọkwa ebe a na-eche nlọghachi anyị kpọmkwem n'oge ihe omume unu asaala chi ụmụ abịa ebe mụ na ee, onye ọka iwu chukwuemeka nwaọgụ na ee, dịka m gwara unu na anyị nwere onye ọbịa onye ọzọ anyị na-atụ anya ya ọ wụchiela ebe a kpọmkwem bụkwanụ onye nwaanyị ee eh, n'ihi na ebe a ka ya bụ ihe ee eh, zuru ezu ezuokwaranụ ka esi eh, e, eri udele atọtuola ngịga bụ nwada onyinye nwosu nwada onyinye ị bịaruole ndewo
ndewo ee, ọ bụ na isiokwu ụbọchị ndị inyom na mba ụwa ka anyị na-eleba anya dịka onye ọkaiwu na-agbarịtụla ya n'ogo dị elu ee, kọwara anyị ndị bụ ndị inyom malite n'ụbọchị aha a mụrụ ee, ruokwa na ihe ndị ee, ihe mere otu a jikọrọ mba ụwa ji wepụta ụbọchị taa sị ka e mee ya bụ emume ee tụlekwa oge ochie na ugbu a ka ya bụ ọnọdụ ụmụ nwaanyị si dịrị na mba ụwa na-akọwa na oge ochie ka e nwere ọtụtụ ihe ndị na-adịghị ka o si kwesị na-emegide ụmụ nwaanyị mana taa na enweela ọdịiche ee ka ọ dị ugbu a ka anyị chọrọ ịma site n'aka gị ee maazị onye ọkaiwu kedu enwere enwere ee mmegide ndị a na-emegide ndị inyom maọbụ ụmụ nwanyị kedu ebe a na-ahụta ụdị mmegide ndị a nwoke ahụ ehila
ohisikwala Em, ebe la amaala anyị wee ndị iche iche adịkwara ogbe wee ọ ka ịka njọ mgbe ọbụla sị nwoke nhafụrụ ụwa mgbe ọ nwụrụ ebumnobi mbụ sị la ọ bụ nye ya mgbu ka ha obi ọjọọ ka ọ jọgba njọ ahụ ya eme nwoke nwụọ ọtụtụ ebe a ga-asị nye ya ma ọ bịa sawa ozu ya dụọ isi ma ọ bụkwa ya mgbu ma ọ makwa ihe mgburu di ya site la ọ bụ nwaanyị nje enye di ya nri mgbe ọbụla sị nwoke nrịawara nwụọ ọ bụ nye ya mgburu ya ọdọ abụrụ ma ọ bụ bịa ṅụọ mmiri e ji saa ozu di ya ahụ ọdọ abụrụ di nwaanyị nwụọ ya bụrụ la ya la nye ya nkwụ gaa ọkụ kpata ihe ndị na-amaghị otu e ji kpaa ya ma ọkụ abịazie gachie lawe mgbe ụmụnne ya ga-abịa ịtụ atụ ka a ga-ikele akele agaghị ike onye nga igwere ka ọ ga-igwere agakwa wee jụọ ọ bụrụ na ụmụ nwoke ahụ ndị ngala dị ntakala bụ ndị ogbede agaghị ịjụ ma ga wee gaa skuul ma ọ bụ ihe ndị ọdọ we ọjọ njọ ka mgbe ụfọdụ ga-abịakwala ihe gbasara o jisi aka njọ mgbe di nwaanyị la adịghị ya site di nwaanyị nnọọ ya ọ gaghị ikwecha eme ụfọdụ ihe ndị a we ee nwoke nwụọ nye ya nje akụ isi kụsịchala isi ndị ma ndị e mere ma jerry curl ma perm ma attachment wee niile ngasị ịlasịla adịwe kụọ sụkwa kpụkparara gwere razor pụdu ya la akpụkpọ anụ ahụ ya nwaanyị nwụọ nwoke nọzi otu ọ nọ la edubedighị edu ndị mgbe ụfọ ndị iko ya wee nga ibido bịa nye aka sitatụwara ya nwaanyị kama nwaanyị ma adị lie di ya ihe mgbe a di ya nwụrụ di ya dukwa mgbe ma ọ bụ elichaa ya nọtụkwa ọ gaghị ifu ezi ọ gaghị ịda anabatacha ndị ọbịa otu a ọ gaghị ịga ọrụ ọ gaghị ịga ahịa kama nwoke nwunye ya nda nwoke mkpatụla o nwere onwe ya ka ọ bụ arụrụ ala nke a mbụsịkwa arụrụ ala njọgburu onwe ya dịka m kara ọ dị ọtụtụ ọ dịsịkwa ọtụtụ mgbe mbụkwara ma la ala bekee ee nwaanyị nlụrụ di agaghị inwe ọkụ ka aka ya emefụkwa wee e, iwu bịakwa megharịa ya anyị egwetakwa ya la naijiria ya bịakwa ngana anyị emekwala ọtụtụ iwu la naijiria nga-enyere nwaanyị ikikere ịga ọkụ

ee ụfọdụ n'ime ihe ndị a wee mbụchaa o mefụkwawo lichi ira ee ụfọdụ nga-abụkwala akụkọ ifo kama taa na otu iwu anyị ji nọ nga-abụ la nwaanyị ngata ita ọkụ kụta ihe ya anọọ la aha ke ya onye ya bụrụ ke ya ya egwere ikpeghe ya ya azụọ ala rụọ ụlọ ya egwere aka ya sị achọrọ m ịrụ ụlọ na aga m inye ya nna m ma ọ bụ nne m ma ọ bụ nwanne m kena ma ọ bụ nwa m kena ya emekwa ihe la eji akpọ ma ọ bụ will si adịghị ama ama ya ma ya adịghị ya lekwa onye nga igwere ya ọ gaghị aga la aha di ya onye to nga-anọ la ọchị ugbuo na ndị nga-anọ la ọchị taa ugbuo na nga-abụ ụmụ nwoke sita ịlụ nwaanyị gaa ọkụ ee ya gwenye ya bụgara ya nkwụnụ gata ihe ndị a wee adịkwa otu eji akpa la bee kama ebe ụfọdụ wee achọghị m ịbịa bịa kpọwa aha obodo ya nụ na ọ ga-akawa we ma ndị njọ kama ma la Abịa steeti na adị ndị we la eji eme ihe omenala eri ala na nne eh, ụfọdụ ihe ndị a wee ngala dịchakwa obe ahụ sita nwoke nda ndị ụmụnne ya abịa tụtụrụ nwunye ya chụfụ ma ụmụ ya agaghị ekwe we kpa atụtụ nda ndị ụmụnne ya erie ihe niile ọ kọtara akpọọla m aha sị ọ dị la Abịa ọ dịkwa la ebe ndị ọdọ wee kama adịla agba mbọ ide ebelata ndị chọọchị adịkwala aghọ ọgụ ma ekwuokwa ke mbụ la ezi ndị chọọchị adịla ahụ enye aka da aghọ ọgụ eh, ibelatatụ ụfọdụ ihe ndị a wee eh, tụmadụ ke a la eji eme ụmụ nwaanyị isi mkpe ma di we eh, nhafụ chọọchị ada aghọla ọgụ ọ bụ la mgbe ụfọkwa chọọchị ejighị amatachakwa agwa ụfọdụ n'ime we wee mmetụkwa wee mekwanụ na agakwa we imere ya emetụtakwa ma ọ bụ ndị ọ bụkwa asịwela wee ndị anọchite anya ya ndewo ndewo nwada Onyinye ndewo ama m na ee ị nwere ihe ị nwere itinye na ajụjụ ahụ kedu ebe ị chere a na-emegide ụmụ nwanyị na mba ụwa n'obodo anyị ha dị iche iche
onye ọkaiwu akara nọ n'ohere ma na Mm. ọ ga-adị mma ka m bido n'ezinụlọ ebe a mụrụ nwatakịrị nwaanyị tupu ya etowa bịa toruo nke ọ ga-alụ di ya emepụ ya n'ụlọ di ya ekwula m ya ọtụtụ oge na nwatakịrị nwaanyị a na-azụ ya dị ka ihe nna ya nwe o si na ihe nna ya nwe ya awụrụ ihe di ya nwe n'ezi ya dịka ihe ahụ na-abụghị mmadụ azụnye ya mmadụ akwụrụ onwe ya azụnye ya enweghị ugwu nke o nwere onwe ya n'ụdị nke a na-emegbuzi ya na-akụ akụ onweghị ike ikwu okwu ọ maghị na a na-emegbu ya ya dị ya ka ihe o kwesịrị ịwụ ị bịa n'ọtụtụ ezinụlọ otu esi akpaso nwatakịrị nwaanyị agwa dị iche na etu esi akpasị etu esi elekọta nwatakịrị nwaanyị etu esi dị iche na etu esi elekọta nwatakịrị nwoke ahụ isi n'aka ya na-eto ya wụrụ ị ga-ahụ nwatakịrị nwaanyị nwanne ya nwoke ọ tọrọ atọ a na-agwa ya okwu otu kwesịrị ikwu ya eme ihe nwa na o kwesịghị ikwu okwu i kwukwa a sị gị mechie ọnụ maka na onye a wụ nwoke ọ yịba ihe niile na-eso ya etoro toro tupu nwaanyị ahụ abịa etoro nke ọ ga-alụ di bụzie nke a na-emegbu ụdị omume a na-egbu egbu onye ọkaiwu na-ekwu o nwedị ihe ọma ọ ga-ekwu ike ịbịa na ihe gbasara n'ụfọdụ ezinụlọ ụlọ akwụkwọ bụ ụmụ ndị nwoke ka a na-etinye ma ọ etinye ha n'ụlọ akwụkwọ ndị ka mara mma karịa ndị nke nwaanyị gị bịakwa na ha tụpụtaziere mgbe oge ejere ịrụ ọrụ oyibo ị bịa mụ na gị ma na o nwere ebe ndị a na-aga achọ ọrụ o nwere ụdị eh, ndị otu ndị ha sị na ha na-anabata ụmụ nwaanyị ma ọ ha enye ụmụ nwaanyị ndị ha ga-anabata ha ga-ewere n'ọrụ maka na ụmụ nwaanyị ndị abata na o nwere ike echi ha sị na ha na-aga ịdị ime na ya amụ nwa na a ga-enye ha ọnwa iteghete ma ọ na a ga-enye ha otu afọ ha ga-eji na-azụ nwa mana ajụjụ dịta ezi na ị gaghị ewere nwaanyị n'ọrụ maka na ọ na-aga ịmụ nwa ebekwanụ ka ụwa na-aga maka gị nwa nwoke nwe otu ahụ chọkwara nwa ị ga-alụkwa nwaanyị ihe eji emegbu ụmụ nwaanyị hiri nne kama isiokwu na anyị na-eleba anya na otu ụbọchị taa wụnụ ka esi na-eme ya bụ ihe ya aga aga ka esi eme ya ha nhatanha ọ wụkwa ya mere ka m ji na eh, isiokwu mụ a na-ele ya anya na-aka akpọ ụmụ nwaanyị ka ha ghọta na nhatanha a na-azọ awụghị maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị aghọhiela nhatanha ha aghọhiela ime dị ka ha ga-awụ nwoke onye kekere ụwa ma ihe o mere kee anyị nwoke na nwaanyị nwaanyị nwere ihe ọ na-eme nwoke nwere ihe ọ na-eme na ebe anyị nọ na-azọ ka anyị dị ka ụmụ nwoke anyị ahapụla ebe ahụ ekere anyị n'ime hapụ ihe a abịa enwe olulu hiri nne a na-adabanye na-enye ezigbo nsogbu n'ụwa taa olulu ahụ kwa ndị ọ na-aka enye arara ata ụmụaka ndị a mụrụ maka na nwaanyị bụ onye n'ụdị nke e ji kee ya ya wụ onye ka inwe ikikere ilekọta ụmụntakịrị mana ebe anyị nọ na-asụgharị ihe niile a na-azọ ka anyị nwee nwoke ka anyị nwere ihe nke a anyị elefu ebe ahụ ndị ndị bekee ga-asị primary constituency anyị primary role anyị elefu ya anya ya bụ na m na-akpọ nwaanyị ọbụla ka o lebara onwe ya anya

nwaanyị kwụsị ike n'ebe ewere iwe nakwara m na ajụjụ nwaanyị kwụsị ike n'ebe nna kere ya kere ụwa ke ya ka o mee nwoke enweghị ihe ọ ga-eme na-awụ ịkwanye ya ugwu mana ka nwaanyị nwere o nwere ike nke o nwere n'ime onwe ya nwoke ga na-eso ya nwaanyị wụ onye ndu n'ime na nwayọọ nwayọọ nwaanyị na-edu ndu nwoke na-ele m asị ndị mmadụ na-ele ihe niile a na-achị ọchịchị anyị na-azụ eziokwu na onye na-achị ọchịchị ọ bụla ọbụla nwaanyị maka na nwaanyị ọbụla ma onwe ya ma ka o si apị ihe ọ ga-apị n'ime ụlọ onye asị ike niile akụda ana m asị na ụmụ nwaanyị anaghị emepụta n'ọchịchị o mana ihe m na-ekwu bụ na ka anyị hapụ ilefuru ebe ahụ kacha mkpa anya maka na ihe ị hụ na obodo bụ ihe a zụpụtara n'ime ezinụlọ nwaanyị wepụ aka na ezinụlọ ihe emebiela ndewo ndewo mana ọ ga-amasị m ama m na ị rụtụla ya aka obere obere mana ọ ga-amasị m ka ị gbatịtụkwuo maọbụ gbasatụ n'ihi na o nwere ihe ndị ahụ bụ ihe nwaanyị na-ekwesịghị hapụ ilekwasị anya gawa na ebe ndị nwoke nọ imeela nwanne m nwaanyị ka anyị bịa n'ihe gbasara dịka kpọtụkwa n'ihe gbasara ọzụzụ na nlekọta ụmụntakịrị na ndị otu anyị na anyị so na-aza ndị na-aza feminist ndị na-aza women advocate na-aza ihe niile aghọpụtazi asị a na-azọ ya dịka ha na-abasị ha na-akụzikọ m okwu na m na-asị na ihe nwoke kwesịrị iso ụzọ eh, na ọ nwaanyị ka azụ nwa mana ihe nke wụ eziokwu bụ na i lee anya na mgbe gboo gị lee anya na akwụkwọ nsọ gị lee anya na hapụgodo ihe ndị a lee anya na ọdịdị nwaanyị nwatakịrị na ihe mee ya ka ụmụ nwaanyị nne ya ka ọ na-achọ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ọtụtụ elepụla anya n'ụdị ịchọ ka ha dị ka ụmụ nwoke elepụla anya n'ihe gbasara ọzụzụ na nlekọta ụmụaka mụ na gị leba anya na na ugbu a mmetọ a na-emetọ ụmụaka ihe dị na ya bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ma ebune nọ n'ụlọ maka otu ihe si dị ugbu a wụ na onye ọbụla ga-apụcha ihe ọ na-arụ mana o nwere ihe na-ejikọta nwaanyị na nwa ya i jechaa ihe abata gị na nwa gị ahụ na-enwekwa nwa gị ọ na-agwakwa gị okwu unu enwekwa ihe unu si ekwu ị na-aghọta ihe na-eme nwa gị maka na m na-agwa gị ruo ugbu a na na-enwe nwatakịrị nwaanyị mụ na ya na-anọ ya etoro gị na-ajụ nwatakịrị ajụjụ maka ị ma na mụ na ha na-anọ ha na-abịa na-akọta ihe na nwatakịrị nwaanyị toro ya n'ịhụ nsọ ya nsọ ya apụta ya sị na nne ya agwabeghị ya na ihe dị otu a na mhm. ị hụ na ihe ọ nwoke kwesịrị ikwu ihe a ị hụ na ihe a wụ ihe mere ihe jọrọ njọ ọgwa n'ụdị ha na-eme ụmụ nwoke ndị nọ n'ezi na-esi emetọ ụmụaka ya akarịa njọ o nwere ihe otu onye dere n'ụbọchị ole gara aga onye a dere m sị m dịkwa ihe a mere nwatakịrị dị afọ iri na atọ dịrị ime a tụwara ime a na-ajụ onye tụwara ya ime ya bụrụ onye na- onye onye ụgbọala nna ya na-ebu ya aga ụlọ akwụkwọ gịnị mere nwatakịrị nụrụ okwu anyị na-akpọnụ sex pụtara ọtụtụ ihe kama kpọghara uche ndị mmadụ aga na mmekọ nwoke na nwaanyị ya bịa jụọ nne ya kee ihe okwu a mere ọ sị, "Ka kpọchie ọnụ kee ebe ị nụrụ ya ejekwu nna ya sị ka mechie ọnụ ebe ahụ ka ihe mere ya ejekwu onye onye ụgbọala onye ọkwọ ụgbọala bu ya na-aga ụlọ akwụkwọ sị ka ihe ya si ekwuru okwu m ga-egosi gị ihe ọ bụ." ị na-ahụ na ọ wụ nwatakịrị mụta ihe e kwesịrị ịmụta n'aka onye onye na-awụghị ya nwoke ji egosi ihe ọ bụ. gosi ihe ọ si ya agwakwala mmadụ ka a gwaziri mmadụ ụzọ oge afọpụta ajọ ọzọ ka ihe mere ya bụrụ gị bịa n'ihe gbasara nri eziokwu dị na ya wụ na nwoke na-abata ndị ngwa na-akpọ ya usekwu hmm. Hmm? nwoke na-abata na usekwu nye aka anyị na-asị nye aka taa maka onye ọ na-aga ọrụ mana eziokwu dị na ya wụ na usekwu wụ ọfịs mụ na gị ọ pụrụ iche nwaanyị ọbụla na-adịghị na-emeteghị kpakọta ya usekwu ya ọnụ otu o si dị ya ma ya dị proud of onye awụ nwaanyị m na-asị nwaanyị ọbụla wee pụọ n'ụlọ n'otu izu ụmụ gị asị gị he nri nne m ara idebe mme o nwere ihe na o nwere ihe izughị oke na nwaanyị ya wụ na ụmụ nwaanyị na-achịpụta achịpụsị na ihe ndị a wụkwa ihe nwaanyị na-eme ihe emebiela m na-ekwu ihe a ka elu n'olu m ala n'olu m maka na ha ma na m wụ onye na-ekwuchite ọnụ ụmụ nwaanyị kama oge eruola mgbe anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu ka anyị gwanye onwe eziokwu si ụzọ ahụ anyị si dapụ nọchipụta ka anyị nwezi ike zọwazie nke ugwu ruru anyị anyị na-azọ ugwu ndị awụ ugwu ruru anyị dịka mmadụ anyị ama anyị na anyị na-asị kama ka anyị nọsie ebe ahụ ike ị ma na ị nọrọ aje m otu ezinụlọ nwatakịrị nwaanyị o nwere akwa o yi nwatakịrị na-eto eto m sị "E- efe gị amaka ka ego- egote gị ya ya sị n'olu oyibo my daddy of course of course nna gị so mgbe nwa ya kopuche mgbe ụzọ sị ya ka esi ka mọmị gị sị, onye nke ahụ ọ bụ ihe na-eme n'ahụ m gakwuchezi nne ya m sị na ọ wụ oyibo nwa gị sụrụ ma ọ bụrụ na nna ya zụrụ ya akwa but my daddy of course pụtara na onweghị ihe ị na-eme nwatakịrị nwaanyị sị na ọ wụ nna ya wụ onye ma na ya eruela ịhụ nsọ ya na ọ wụ nna ya na-azụta ya mpe ihe eji awachi ike ụmụ nwaanyị biko ka anyị laghachita n'ọnọdụ anyị n'ụzọ anyị nọchi hmm, ndewo eziokwu nke ikpeazụ a dịka o nwere ihe ripụrụ m n'ahụ ma n'ime ihe niile anyị ga-aga n'ihu na-agwa onwe anyị nke bụ eziokwu n'ihi na ihe a otu jikọrọ mba ụwa hụtara sị ka e mee ncheta kụziere ndị mmadụ ihe gwakwa anyị ihe ndị kwesịrị anyị na ndị na-ekwesịrị anyị bụ ihe m chere anyị niile ji jikọọ taa ma ndị dimkpa nọ n'ime ụlọ ebe a anyị na-asị ka a nyụkọọ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka onye ọbụla hapụ ịhapụ ihe dịrị ya rụwa ihe na-adịrị ya ee ụfọdụ ndị na-asị ee nwoke ọ ga-ahapụ ịgwọ nsi gwawa akịdị ee ee nwaanyị ọ ga-ahapụnụ ezinụlọ gaa gbapụ n'ama mewe ihe nwoke gawa oku amaala ị hụ na ebe ahụ ọ dabakwaghị adaba ya bụrụ ya ebe ahụ bụ isi nkuku ebe eji kee gị ihe ahụ bụ ihe ị kwesịrị ịrụ dịka nwaanyị dịka nne dịka onye nlekọta dịka onye nzụlite biko echefula ya ee nna anyị ukwu dịka onye ọkaiwu anyị maara na enwere iwu ha ndị ee gbasatara ndị nwaanyị nwere ndị kpuchitere ha ehe ị nwere ike ịkọwara anyị na mgbe nwaanyị hụrụ eh, ihe ndị a bụ mmegide ndị a hụtara kedu ihe nwaanyị dị otu a pụrụ ime iji hazie onwe ya ebe ọ bụ na onye nwaanyị nọ n'etiti anyị ebe a agwala nwaanyị hapụla ihe kwesịrị gị gaa mee nke ahụ kwesịrị gị ndewo ndewo Em, nwanne m nwaanyị ọ gbalịala ana m ekele ya n'ihi na ọ dịghị mfe nwaanyị ịpụta bịa sị ụmụ nwaanyị anaghị emeta ya dịka otu mụnwa ji palite na-esi na ụmụ nwoke ụfọdụ agwa anyị otu anyị ji akpasị ụmụ nwaanyị agwa na ọ dịghị mma anyị na-emegbu ha emegbu ọ ga-adị ka anyị gbara onwe taa yanwa ana-ekwu nke na-adịghị mma ụmụ nwaanyị na-eme mụnwa na-ekwu nke na-adịghị mma ụmụ nwoke na eme ọtụtụ iwu dị palite na iwu kachasịnụ na Naịjirịa nke anyị na-akpọ constitution anyị nke sị na ị gaghị akpara mmadụ oke ọbụla gbasara ọnọdụ eji mụọ ya ma ọ bụ na ọ wụ nwoke ma ọ bụ na ọ wụ nwaanyị sụwa ya n'asụsụ bekee you cannot discriminate against a person on grounds of either sex or circumstances of his birth eh, gị bịa na ụfọdụ iwu ndị ọzọ ha enwere ma nke a na-akpọ Child Rights Act nke ụlọ omeiwu etiti mere mechaa ya sịzie ma ndị ụlọ omeiwu steeti niile werezie nwayọọ kụrụ ya dịka nke ha nke a na-akpọ ime ya domesticate ịbịa hmm. kụrụ ya ya ya alọda hmm. bịa bịa rụwa ọrụ la steeti unu ụfọdụ ụmụnna anyị wee nọ eh, obe ugwu ya dị emewe ngarị nga igwetu ya ma iwu ee eh, Abia emeene eh, sị ihe gbasara nwaanyị ị gaghị iji nwatakịrị nwaanyị na-edubeghị afọ iri na asatọ gaga nyewe ya di ma ọ bụ ya enwewe mmekọrịta nwoke la nwaanyị kama i lee ụmụnne anyị wee ndị ihe obe ugwu site otu ma okpukperechi ke we nji dị ma omenala ke we nji dị mgbe ụfọ ihe ndị a wee eji anabata ya eme ya nabata iwu ahụ l'obe ke we ada ara wee ahụ eh, ndị ụka ndị chọọchị obena eh, nso daalụ ya ma ọkụ daalụ tehe nke a bịakwala he anyị mkpọrọ criminal code adị ọtụtụ he wee dere n'ime nga ahụ nga inye aka ee eh, ọ bụrụ naanị ịkwalite ma ọ bụrụ igbochi ihe ọjọọ wee e nwere ike ime ụmụ nwanyị tụmadị ụmụ nwanyị ndị ntakịrị mgbe anyị kwalitere ị jụrụ m sị ndị ntakịrị akwụkwọ wela nwaanyị masị ehie mgbe a ha mụrụ ya mm. ọ bụtụ ndị a da-achọ ta e chekwa karatụ ndị letola nọ ichekwa onwe we ndị ogbede awe akwụwela ya Ndewo. Ehe, ọ- iwu we ndị ọtụtụ adịkwa aga ada eme iwu we da aga ehila we ka adịwa ọnọdụ ụmụ nwaanyị dị mma ọ dị less ma ọ dị mma. Nde- ndewo ndewo oge abụkwa nwanne anyị mana ihe m na-ajụ gị sị dịka isiokwu nke eh, afọ a bụ ime ka ihe niile dị nhatanha a pụrụ imeta ya n'ebe n'aha- na-eleghị maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ee ke ahataha ahụ ime ya dị ahataha ruo kpọmkwem otu o ji dị ọ ga-ịra ahụ abụ m onye okpukperechi ke na-eso ụzọ Kraịst akwụkwọ nsọ anyị nda agụ nsị anyị na e pu ụzọ kee nwoke nwoke mbụ isi nwanne m nwaanyị akatala e sị la nwaanyị mmakwanụ uhe mbụ olu olu njikwa na-evugharị isi gaa otu ọbụla o ji chọọ ta isi ngaa ke ahataha aha a ga-ime ya adịsị nda kama ọ gaghị ịbụ ya Ebecha. e- kpọmkwem Ndewo. Eh, anyị adịla agba agbalịda aga adịghada agbala nkwa ọ bụla ama ndị aka ndewo ee ee nwada Onyinye biko kedu okwu ikpeazụ gị n'ihi oge abụkwa nwanne anyị okwu ikpeazụ nye ụwa niile ụmụ nwoke hụ nwaanyị nwatakịrị nwaanyị dịka nwanne gị dịka nwunye gị dịka onye wụ ọ dịrị ya mma ọ dịrị ụwa niile mma mana nye ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị hụta mma na ihe ihe a na-akpọ balance ihe dị mma na-adaba ihe ha na-adaba ma onye a nọ ebe kwesịrị nọ mezie ya onye a nọ ebe kwesịrị nọ ya wide ya adaba ọwụwe na egbe wụbata ebe a o nwe ike daba idowe ya ya awụla godowe ka onye ọwụla chọọ ebe kwesịrị ime mee ya nọzie ya chọta ebe kwesịrị nọ mee ka o juo eju mm. akpọ aha gị a ma na ebe ahụ pụtara ndewo ndewo mana otu ihe dịka ntụziaka si dịrị eh, bụ na anyị aghaghị icheta ihe echi bụ gịnị ka a na-ekwu maka ya nhọpụta na ntuliaka nke ndị omeiwu steeti nakwa ndị na-achị steeti dị iche iche ee eh, nna anyị kwuo biko dịka a hụtara n'ụlọ ọrụ INEC na izuụka ole na ole gara aga ya bụ izuụka abụọ gara aga na enwere ihe ndị ha bụ mkpọbi ụkwụ na-emetezighị ee eh, kedu ụjọ ndị dịrị ndị mmadụ abịa n'oge nke ngwa ọrụ na nke a na nke ọzọ kedu ihe ị na- ị nwere ikwu banyere ya gwakwanụ ọha na eze n'ọnọdụ ndụmọdụ na ihe ndị a na-atụ anya ị ma onye aṅụla agbala mbụ nje ma ọ hụ ijiji okpurukpuru ijiji ụjọ abịa onye agwọla atala mbụ ọ hụ eriri ụjọ abịa ka ọkụla atala mbụ ọ hụ ntụ ụjọ abịa mgbe ahụ anyị jụrụ ndị INEC na tutu ke mbụ ahụ e yigharịrị eyigharị a bịa mee wa sị ee anyị adịlala njikere ihe niile ndị ya si ofụta gbuo na o beela gbuo na edukwa mgbe ahụ a bịa sị "Eh, eh, ke mbụ la ezi mbụ la anyị ejikerebe o mere mmụọ ndị mmadụ adaa mba anyị gwa onwe anyị ke mbụ eziokwu n'otu nkeji dapụsịkwa mba ihe m ga-ada arịọ ndị INEC mbụ biko ee ọ bụghị a gbaa mbụ ya atụ la ogwe a gbaa abụọ ya atụ la ogwe mbụ pịta mpịta apụta fụra ogwe akụ wee magharịa ụrọ chigharịa isi kpagharịa agwa kpamakwa na agwa akpama ee anyị ndekwa aka banyere ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị nke na mbụ ohere unu ịfụta echi site ụmụ nwaanyị nke ụmụ nwoke n'ọnụ ọgụgụ fụtasịa gaga tụọ ya ma vootu mee ntuliaka a họfụta onye a chọrọ onye ahụ ndị wee mmalụ obi wa atịrị site na ụmụ nwaanyị esofụfụta ọ gaghị ya ma ha adịghị ga ndewo ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ihe omume unu asaala chi ụmụ abịa nke taa anyị ekelele ọha na eze kelee ee, onye- nna anyị ukwu chukwuemeka nwaọgụ na nwada onyinye nwosu unu emeela ndị pere aka n'igwe na ndị sere onyonyo ka m nwa m ọfụrụ iche na-asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndewonu